ndikulandire nomvera kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu komanso ena amene mukuona zithunzi mprogramu yapadera programu imene tifuna tikambe tidziwitsane kumene zokhudza msonkhano wa sub region akutchula kuti sub region conference of bishops makamaka uh, mprogramu imeneyi mukhale ndine bambo louis chikanya komanso ndi ndi mlembi wamkulu wa bungwe la maepiskopi kuno malawi bambo valeriano mtseka ndi mprogramu imeneyi eh, makamaka tione kuti kodi chikonzekero cha msonkhano umenewu chafika pati chifukwa takhala tikudziwitsidwa tsopano aliyense mkatolika makamaka tikudziwa kuti maepiskopi athu mmalawi muno alandire alendo maepiskopi anzawo ochokera ma diocese a zambia komanso zimbabwe ndiye akutchula kuti sub region uh, ndikulandireni bambo uh, mtseka mprogramu imeneyi yapadera e, makamaka sub region zikutanthauza kuti pali region eh, chifukwa chani sub region zikomo kwambiri ah, ndithokoze chifukwa cha kundipatsa mpata kuti ndifotokoze bwinobwino makamaka cholinga chimene tikufunira kupangira msonkhano umenewu komanso kuti kuti mabishop anaganiza bwanji kuti pakhale ah, sub region poyamba ah, mayiko amene akukhudzidwa ndi malawi Zambia ndi Zimbabwe ndipo ma- mayiko amenewawa kwambiri tikatengera mzaka za mbuyomu tiona kuti pali zinthu zambiri zimene tinakhala tikupangira limodzi potengera kuti nthawi imeneyoyo timatengedwa kuti ifeyo um, ku malawi kuno ku zambia ndi ku zimbabwe timalamulidwa ndi atsamunda ija amatchula kuti uh, federation ya nyasalande komanso northern rhodesia ndi southern rhodesia ndiye kutengera kuchokera pa nthawi imeneyoyo tinapezeka kuti mayiko ma, mayiko amenewowa anthu analumikizana kwambiri pa nkhani ya maukwati komanso chikhalidwe ndiye ubale umene uja siunathe ngakhale kuti chitaganya chinatha koma ubale umene uja unapitilira kotero kuti tikapita ku zimbabwe timakapeza ndithu kuti kuli amalawi ambirimbiri tikapitanso ku zambia kumodzimodzi komanso maiko a maiko ma, anthu a maiko awiri amene wawa amapezekanso ambiri kunoko ku malawi nde aepiskopi atakhala pansi anaona kuti mwina ndi bwino potengera kuti zinthu zambiri zina timapangira mofanana ndi bwino kuti pakhale bungwe limene lingathe kupititsa patsogolo makamaka polalika uh, uthenga wa chipulumutso uh, komanso kulimbikitsana pa nthawi ya mavuto monga kungopereka chitsanzo kuti nthawi imene tinagwedwa ndi uh, ngozi ya madzi ya cyclone Freddy tinathandidwanso kwambiri ngati mpingo ndi mayiko amene wawa a Zambia komanso Zimbabwe chifukwa cha ubale umene ulipo uja nde pamene amaona kuti mwina titha kupindula koposa pa nkhaniso ya uzimu titakhala kuti talimbikitsa ubale umene uwu chifukwa chake pakubwera sub-region conference.
Chabwino, tithokoza kwambiri. Sub-region conference ya aepiskopi a Zimbabwe, Zambia komanso Malawi ndi akupa, akupanga host ndi a Malawi. E, nkutheka mwina mungathe kufotokozapo history pang'ono ya uh, kabungwe kamene kamene tikuti sub-region imeneyi nkoyamba msonkhano umenewu kapena unachitika pombuyomo? Uh, nkhani imeneyi inayamba kukambidwa poyamba kuti panali ngati technical committee imene inakhala ikuona kuti kodi tingakhazikitse bwanji bungwe limeneli ndipo msonkhano woyambirira udachitika ku zambia kuyambira pa 2 mpaka na pa 5 february chaka cha 2020 ndipo atakambirana kumeneko ko aepiskopi adaona kuti ndi bwino koposa kuti bungwe limeneli lipi- lipatsidwe moto lipite patsogolo ndipo atayang'ananso malamulo adaonanso kuti ndi zotheka ija amatchula kuti canon law adaona kuti ndi zotheka kuti ah, mukhoza kukhala ndi bungwe ngati limene lili makamaka zolinga zake kupititsa patsogolo miyoyo ya akhristu amene mukuwatumikira komanso kuti mutha kumaona kuti kodi mavuto amene akupezeka mu bungwe limene lili mungagonjetse bwanji potengera kuti paja amanena kuti mutu mutu umodzi susenza denga ndi kuti kuthandizana maganizo komanso kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu ya, ya uzimu komanso ya thupi tathokoza kwambiri bambo Ah, mmene mukufotokozera ndiona ngati ni bungwe lofunika kwambiri chifukwa mmene mwayambira kuti outside the church kuli mayiko eh, maboma amene pakakhala zina zake zovuta tagweredwa ku zambia agweredwa ku malawi agweredwa timathandizana they come in maboma kuthandiza which is good ndiye mpingo unati no this should be extended even ku mpingo now um, naona ngati future ya bungwe limeneli is bright in such a way that uh, i see other neighboring countries joining i see tanzania joining because it's a good thing I see Mozambique joining. Why is Mozambique at the moment sidelined? Because uh, Mozambique is closer to us than uh, Zimbabwe. ndizoonadi koma muja ndinafotokoza kale kuti izi zinachokera pakalebe pamene azungu aja amatilamulira Mm. kuti ifeyo amalawi komanso anthu aku zimbabwe ndi aku zambia zinthu zathu amatilamulira ngati dziko limodzi ndiye zimene zija ngakhale kuti pakati pati malumpha mozambiki uh, kukapita ku Za- ku zimbabwe koma chifukwa chakuti ubale umene unapangidwa nthawi imeneyoyo ubale umene sunatani uh, sunafe ayi chifukwa chake timati tikapita ku zimbabwe timakapeza ndithu abale athu amalawi tikapitanso ku zambia chimodzimodzinso timakapezanso abale athu amalawi ndimangofuna ndingonjezera chimodzi chimene sindinachitire bwinobwino kuti pamene ndinena kuti pa- pali zinthu zambiri zimene tingathe kupindula ndimangoganizira zinthu ngati ah, kugawana nzeru kuti mwina ah, pa, pa zauzimu titha kumapeza kuti asemino aja amene akufuna kukhala ansembe akudzapeza kuti asemino akuno akupita ena ku zambia ena ku zimbabwe komanso aku zimbabwe akubwera kuno enanso aku zambia kufuna kuti tilimbikitse kagwiridwe ntchito ka uh, anthu amene tikuyenera kuti atumikire chimodzimodzinso kuti magulu osiyanasiyana mu mpingo ngati ma- a- aleite ma laity council ah, gulu la azimayi ah, kaya ndi masisteri ah, mayuthi onsewa atha kupindula kwambiri pamene mukugawana nzeru polumikizana makamaka ena kupita uku ku dziko lina kukatenga nzeru kubweretsa ndipo mutha kukhala kuti mutani mupititsa patsogolo so muja mwafotokoza kale kuti ah, mukuona kuti eh, bungwe limeneli lili ndi bright future ndizoonadi pa zimenezo zimene zili m'maganizo mwathu kuti kutsogolo kuno ndi kuti zinthu zambiri tidzapeza kuti tikupangira limodzi komanso mokomera anthu amene ali m'maiko- m'maiko amene wawa ndipo kungofunanso kuphera mphongo pa zakuti chifukwa chani mozambiki sili nawo m'gulu limeneli ndanena kale kuti chifukwa cha ubale umene unayambika kalekale komabe zaonetsanso kuti pali kuonetsa chidwi makamaka mozambiki mbali ina ya mozambiki ikuonetsa chidwi kuti uh, bwanji ifenso tikhale nawo m'gulu limeneli tikhale nawo m'bungwe limeneli kotero kuti mmodzi mwa aepiskopi ah, aku mozambique adzakhala nawo kungofuna aone kuti kodi ah, zinthu zake zikuyenda bwanji ndipo kutsogolo kuno tipeza kuti mwina atha kukhala ndi chidwi potengeranso kuti mbali ina ya mozambique ah, zinthu zawo zimene amapanga kwambiri ndi zofanananso ndi amalawi komanso kuti chilankhulonso ndi kwambiri chichewa ah, zinthu zambiri zimene amagwiritsa ntchito zokhudzana ndi chipembedzo zambiri zimachokeranso kumalawi konkuno bambo mawu anu ali mkamwa kuti mabungwe eh, a maiko osiyanasiyanawa aziyenderana ndi zikuchitikadi e, tikuona mabungwe azibambo azimayi kuchokera ku zambia obwera kuno ku malawi magulu osiyanasiyana akwaya amachoka kuno ku malawi kupita ku zambia kuyenderana i think it's, eh, it's, it has the, the bungwe has a very bright future mgwirizano umenewu uli ndi tsogolo labwinodi now uh, let's go straight into the activities of the conference kodi ndi pa Mande tu pakubwerapa kodi zidzakhala motani alendo akalandiridwa motani kukakhala chani ndi chani ndi chani chani
Ah, zikomo kwambiri Ah, u- pamene palitepo kufunira kwambiri kuti mwina anthu adziwe kuti kodi programu yake ikuyenda bwanji poyamba alendo adzafika lolemba pa 15 july ndipo ena adzafikira ku chileka airport pamene ena adzafikira ku mwami border ah, mbali yopita tikamapita ku zambia pata Enanso tikuganiza kuti adzafikira ku Dedza makamaka amene akuchokera ku Mozambique ndipo takonza kuti amenewawa tipeze njira yakuti tikalandilire ndipo ambiri mwa iwo ndi amene akufikira ku airport uh, ku Lilongwe airport ndipo amenewawa takonza kuti tikalandira tiwatakule bwinobwino kuwaperekeza kuti adzafike ku malo awo amene adzapumire nthawi imene tsiku limenelili ndipo tinakonza kuti adzafikira ku sigerege ah, ndi hotelo imene yangopangidwa kumene ah, kucha kuno komkuno ku lilongwe ndipo tsiku lotsatiralo pamene kudzakhale misa yotsekulira mwambo umenewu ah, conference imeneyi ndipo udzachitikira ku ah, st ignatius parish ku area 30 Ehe, ndiye kuti eh, msonkhano kwenikweni ukayamba ndi mwambo wa mapemphero nsembe ya misa lachiwiri yes pa 16 july ku area 30 ku, uh, ku, St. ku st Ignatius ignatius Parish. parish Yeah.
nthawi ya nthawi tinayika kuti kuyambira half past 8 mawa aha ndiye kuti anthu akakhale kuti akusonkhana kumeneko kuti afika kumenekoko kuti Aha. mwambo ukamakayamba kakhale kuti anthu afika ndithu chabwino yeah.
ya mungathe kupitiriza pamene so after that lachiwiri limenelo yeah, mwambo ndiye lachiwiri limenelili misa ija tapanga kenaka kudzakhala kumwera madzi ndipo tikadzamaliza zimenezozo mpamene onse amene akatenge nawo mbali pa msonkhano umenewu ndikuti pali aepiskopi a m'maiko atatu amenewawa ansembe eh, komanso makamaka ku malawi kuno tinayikako ndithu anthu amene angayimirire ngati oyimirira akhristu eni ake ah, oyimirira mabanja ah, oyimirira gulu la amayi ah, oyimirira asisteri oyimirira ah, a- a- ansembe eh, komanso ansembe a chibadwiri komanso ansembe aja a religious Onsewa tayitana kuti akatenge nawo mbali chifukwa chakuti aepiskopi amaona kuti zokambirana zimenezi panopo zitha kukhala ngati zili m'manja mwa aesp- ma- maepiskopi komano nkhani ya kukwaniritsa kuti zimene takambirana zija zikwaniritsidwe amene adzakwaniritse ndi kuti ndi enafe nono tsopano nchifukwa amaona kuti ndi bwino koposa kuti anthu amenewanso aone kuti kodi ndi mbali ziti zimene angathe kutenga potengeranso ndi ntchito imene akugwira pa nthawi inoyo mumpingo nde zimene zizi tikunena kuti tikakamaliza kumwa madzi athu ku area 30 uh, ku st ignatius parish pamene tikanyamukano tsopano kupita ku sigerege sigerege uh, beach resort kumene tikapangire msonkhano onse aha ku salima kumeneko ku salima kumeneko eya chabwino now eh, anthu akanyamuka ku lilongwe kupita ku salima lachiwiri eh, which means lachitatu nkupita choncho msonkhano ukayamba yes Za serious, so- lachitatu pamene kukakhale ndithu full day Aha. ya msonkhano Aha. ndipo kuyamba kwake msonkhano umenewu tikayamba ndi mutu umene aepiskopi onse anasankha makamaka kulimbikitsa uh, kugwirira ntchito pamodzi yolalikira uh, komanso mgwirizano komanso pothandizana kuti uh, mavuto amene angaoneke m'dera limeneli kuti tikhale tigwire tigwirane manja tithandizane Mhm. ndipo mutu umenewu anapemphedwa ndi ambuye chaima Mhm. a ku zomba diocese kuti ndi amene akatambasule mutu umenewu kuti kenako no tsopano pamene pakakhale ndithu kusinkhasinkha nkuona kuti kodi ndi chiyani chimene tingapange ngati dera limeneli kuti ah, ntchito zimene tikugwira zipite patsogolo komanso kuti anthu aliyense akhale kuti ndi wotekeseka pofunitsitsa kuti ah, ntchito zimene zingagwiridwe zikhale kuti zikupindulira anthu ambiri aha ende nkhani ya kutengapo mbali akhristu eni ake kukonzekera pa chikonzero cha msonkhano umenewu ili bwanji ndipo ili pati poyamba ndithokoze kwambiri kuti akhristu atekeseka kwambiri ndi kutenga mbali makamaka kukonzekera ah, msonkhano umenewu poyamba ndithokoze ah, ambuye tambala amene ali bishop wa diocese archdiocese ya lilongwe chifukwa cha kuthandiza kuti uthenga ufalikire ponseponse komanso kuti uh, kulimbikitsa kuti tipeze njira zina zopezera ndalama kuti msonkhano umenewu utheke ndipo um, chifukwa cha kuthokoza kumeneku ndifuna ndinenenso kuti uh, pa 3 may chaka chonchino tinali ndi dinner dance kumene tina poyamba kuti tinapeza ndalama zoti tikonzekere msonkhano umenewu komanso kachiwiri anthu ambiri anadziwa kwambiri kuti kodi zimene afuna kupanga maepiskopi ndi chani ndi kuyambira nthawi imeneyoyo moto wakhala ukubuka ndithu madayosizi ambiri kutekeseka kuti tiko- tipeze ndalama tikonzekere bwinobwino msonkhano umenewu kotero kuti madayosizi onse ayesetsa ndithu kuchita contribute kuti msonkhano umene utheke komanso mm, akhristu osiyanasiyana mpaka ngati padakali panopo tinene kuti tikulandira ndithu mapuleji amene anthu anapanga ah, kuti msonkhano umene utheke Mhm. so pali zinthu zambiri zimene zachitika pa- tinatulutsa nsalu anthu ambiri agula nsalu ija tatulutsanso makadi amapuleji kuti anthu athe kupanga puleji zimene zikuchitika ndine munthu wothokoza kwambiri chifukwa cha uh, ku- kutekeseka kumene kwa anthu ambirimbiri kuti uh, msonkhano umenewu ndithu utheke budget mwaifikira
budget sitinaifikire kufika poti pamene timafikapo komabe tikuyandikira ndithu kuganiza kuti ah, ikamafika tsiku lenileniro zinthu zambiri kuti ndithu tatani tafika ndithu mene timaganizira ndimene tikupangira programu yapadera makamaka tikukambirana kukumbutsana kuti kuli msonkhano waukulu wa maepiskopi a maiko a zimbabwe zambia komanso malawi ndipo msonkhano umenewu udzachitikira kuno ku malawi ku sigelege resort ku salima ndipo msonkhano umenewu ukayamba seriously lachitatu likubwerali alendo tikuyembeza kuti ayamba kubwera la eh, lowe- lolemba likubwerali ndipo kudzakhala mwambo wa nsembe ya misa kutsekulira msonkhano umenewu lachiwiri ku st ignatius parish ku area 30 nsembe ya misa imene chama half past 8 nsembe ya misa ikukayamba nde eh, bambo pamene tikupita kumapeto a program yathu um, sindikudziwa kuti role ya media uh, pa msonkhano umenewu uka- ikakhala yotani inu amidiya muli ndi udindo waukulu kwambiri poyamba kuti anthu adziwe zimenezi ndi inuyo amidiya komanso kachiwiri uh, mayiko a zimbabwe ndi zambia mayiko amenewawa si onse amene abwere kwambiri amene abwere ndiye kuti ndi eh, maepiskopi pa ma- madera amenewo kubwera kuno ku msonkhano ndiye timafuna tipemphe kuti nthawi imene msonkhano ukuchitika ndiye kuti muli ndi udindo ofuna kuonetsa kuti anthu amene ali maiko amene aja akakhale kuti akuzitsata bwinobwino komanso ngakhale mwathu muno malawi muno si onse amene akubwera tana kuti takusankhabe nthumwi zoyimirira magulu osiyanasiyana ndi kuti mukuyenera kuonetsetsa kuti anthu azikadziwa kuti panopo kukuchitika chakuti lero akambirana zakuti ndipo kuti ah, msonkhano ukuyenda bwanji ndi ntchito yanu imeneyoyo kuonesa kuti ah, anthu ambiri akutani akudziwa zimene tikupangazi komanso ndimafuna ninene kuti ah, anunsiyo apostolic nuncio adzabweranso adzakhala nawo Ah, tikuyembekezanso kuti ah, anunsiyo poyamba aku malawi ndi zambia komanso aku zimbabwe tikuyembeza kuti adzabweranso kuti adzakhala nawo pa msonkhano umenewowu nde ndi udindo wanu ndithu kuonetsa kuti zimene zikukambidwa zikupititsidwa anthu ambiri akuzidziwa komanso mukatithandiza kwambiri makamaka ah, kuonetsa kuti eh, tiku- zokambirana zimene zidzakachitika mu msonkhanomo ndi kuti mudzathandiza kuti mu- mudzipange kuti anthu adzitha kumakalandira timasamale ta lero akambirana zakuti komanso maso- pomaliza pa msonkhano onse pakakhala komunike imene ikatani ikawerengedwe ndi kuti amene mungathandizenso fact imadziwa kuti inu muli ndi du- luso lina lake lapadera lakuti mutani ah, mu afotokozere anthu mu nthawi yochepa komanso zolemba zochepa kuti anthu adziwe kuti ah, msonkhano watha zimene zachitika ndi zakuti zakuti zakuti kote- kote kuti pakutha pa msonkhano aliyense akathe akathe kudziwa kuti ah, msonkhano mmene wayendera wayenda bwino komanso kuti zimene akambirana ndi izi izi izi tathokoza bambo ndiye mwina nkutheka mungakhale ndi ma issues ena amene you would like to highlight pamene tikupita ku mapetopeto a program yathu poyamba ndimafuna ndithokoze archdiocese ya lilongwe chifukwa cha kutilola poyamba kuti tipange ma fundraising osiyanasiyana mwatithandiza kwambiri kufikira pamene tafika apa Ah, kugwira kwanu ntchito ku- pofuna kuti msonkhano umene ukhale wabwino zimene zatithandiza kwambiri kuti poyamba tifalitse uthenga wakuti kuli msonkhano komanso kuchita fundraise akhristu akuno ku lilongwe tikuti zikomo kwambiri tithokoze archbishop uh, george desmond tambala chifukwa chotsogoleranso akhristu akunoko uh, ku lilongwe kuti tigwirane manja tipititse patsogolo chimene ndingapemphe nchakuti tikutsalirabe ndi uh, deficit kuti tikwanitse ndithu kuti pamene tikufikapo tikufunapo ndipo uh, tipemphebe uh, pali ma pledge cards osiyanasiyana komanso mukhoza kaya kutiimbira kuti mwina tione kuti kodi uh, mungathandize bwanji zonsezi zosowekera zino ngati magalimoto otipititsa kumeneko kaya ndi fuel amene tingagwiritse ntchito enanso mutha kupanga pledge kuti kaya mwina uh, tsiku limodzi amene ndika ndikadyetse ndineyo anthu amene ali ku msonkhano umenewowo zonsezi ndi njira imodzi yoti mwina mutha kutifikira kuti msonkhano umenewu ukhale wopambana apa zikhoza kumaoneka ngati kuti zimwina ah, sizikuoneka tsogolo koma kutsogolo kuno pamene tonse tidzamvere kukoma kuti zimene zayambidwa leroli zakhala kuti zikupindulira anthu amene eh, tikuwatumikira ndimafuna kuti ndipemphe mwadera anthu onse amene ali mu komiti pali makomiti osiyanasiyana ya protocol ya fundraising ya liturgy ma, ma, ma komiti osiyanasiyana tiyeni tigwiraneni manja Ah, tachoka kutali ndikufama misonkhano imene inayamba kalekale inayamba chaka chathachi tigwirane manja patokhala mina zina zina zo mina zolankhulana chifukwa cha ma- nthawi zina panopo ndi kuti ma temper ayamba kukwera ndi ndimafuna kuti tiyeni tiyendere limodzi tigwirane manja mpaka na msonkhano umene uchitike ndipo it is my prayer kuti msonkhano umene u- ukhala wopambana kwambiri ife kukonza komanso kuti anthu amene abwerewo akuyembekeza kuti adzaone zazikulu makamaka pamene takonzekerera bambo nathokoza kwambiri tisanamalize uh, ndifuna ndinenepo za kufanana kwa madera a- atatuwa zambia malawi ndi zimbabwe kuti sanasiyane kwambiridi kuno ku malawi tili ndi zigawo ziwiri za mpingo chigawo cha blantyre ndi chigawo cha lilongwe ku zambia ali ndi zigawo zitatu za mpingo mutikonze bambo kuli eh, kuliso ma diocese 11 ma archdiocese atatu ndi ma diocese eh, 8 Yeah. Ti- ku, ku malawi kuji ku, Ku Zimbabwe. ku zimbabwe kuli zigawo ziwiri za mpingo eh, kuli ma archdiocese awiri Yes.
kuli ma diocese onse pamodzi 8 Yeah. so you see sinafanana- sinasiyane kwambiri even eh, perhaps mwinanso population ya Akristo a Chikatolika mu madera amenewa sinasiyananso kwambiri, zochitika zakenso sinasiyane kwambiri. Ndikuthokozeni kwambiri bambo kuti munavomera kuti mutifotokozerepo eh, mmene e, msonkhano e, ukuyendera, progress ya chikonzekero chikuyendera. Zikomo kwambiri bambo. Zikomo kwambiri, ndipemphe kuti tiyeni tipitirize kuwadziwitsa anthu za mmene zinthu zikukhalira komanso mmene zingayendere, cholinga chakuti aliyense adziwe ndithu komanso mmene ukamatha Zokambirana za kumenekonso tidzagawananso kuti anthu adzadziwe kuti aepiskopi anakumana ndipo akambirana zakuti ndipo aliyense ali ndi udindo woonetsa kuti zimene akambirana maepiskopi zikupititsidwa patsogolo zikomo kwambiri zikomo zikomo omvera ndikuthokozeni kuti munali pompo kutsatira bwino programu imeneyi ndipo tikutsimikizireni kuti msonkhano umenewu muutsatira ndithu pa machanelo amene timagwiritsa ntchito osiyanasiyana youtube facebook ngakhale radio tikudziwanso mu mpingo wa eklesia katolika tilinso ndi television television luntha ambiri mmatsatira za paluntha ndikhulupira kuti zimenezi zitithandiza kumanga mpingo wa ambuye chifukwa ambuye yesu paja anapemphera kuti tikhale amodzi monga iyeyo atate ndi mzimu woyera ali amodzi